Assalamu alaikum maliyɛn cɛman n'a musoman an ka foli bɛ bɛɛ ye mali kɔnɔ ale ni mali kɔ kan mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen i ye maliyɛn ye o i tɛ maliyɛn ye o an ka foli bɛ bɛɛ ye Eh, bonsoir eh, Fili Sissoko Abdourahmane Malika ko bɛ cogo di an bɛ ɲɔgɔn bolo eh, bamananw ka kuma don tubabuw ye talon créer mais o y'a sɔrɔ fali tɔrɔn b'a nɔ la dɛ mhm. talon créera mais fali n'a ta wolola dɛ dɔnku an bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi ala k'an bɛɛ haminako nɔgɔya sirima makalo ko bɛ cogo di saba golo sogodogo bonsoir an bɛ ɲɔgɔn bolo la lutte continue an y'o de fɔ a ye cɛ diya jamana bɛ jɔ a ma cɛ diya jamana bɛ jɔ i bɛ bu kɛ i bɛ bɛɛ kɛ awɔ mɛ tiɲɛ kɔni an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de i y'an fa ye o an b'o fɔ i y'an ba ye o an b'o fɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fasojɔ kɛnɛ kan faya t'a la baya t'a la dulɔkiba ayi mɔgɔba ayi tɔgɔ bɛ n na wari bɛ n kun ayi tiɲɛ kɔni o bɛ fɔ dɛ an ni mɔgɔ si tɛ jɛ k'o tila ɲɔgɔn fɛ ala sago aw sago ee n balimaw ka bɔ bi ka kuma fitinin fɔ sinɔn ee ko dɔw bɛ yen ne ti a bɔ ne ti bɔ ko n bi kuma a la kuwa mɛ adamaden i kɛra cogo cogo la mɔgɔw de b'i lamɛn mɔgɔw de b'i suivi hakilitigiw kɔrɔw b'a la dɔgɔw b'a la faw b'a la donc limanaw bɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ bɔ bi nin wagatinin na o ye mohamɛdine ture ko bɛ cogo di i b'a kan weleliw cayara kumaw bɛ ka fɔ fan bɛɛ fɛ mɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ kuwa ne tɛ mɔgɔ fɛsɛfɛsɛ sinɔn ne ka kɛlɛ a tɛ dan soda la dɛ donc ala k'an kisi sitanɛ ma hali bi ala k'an dusukun ɲɛ kuwa tiɲɛ ye ala de ta ye ala y'a yɛrɛ wele ten k'ale ye tiɲɛtigi de ye donc alihak o ye ala yɛrɛ tɔgɔ ye donc ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an kɛ tiɲɛmɔgɔw tiɲɛmɔgɔw fɛ ee n balimaw bi ka bɔ paseke n ɲɛ b'a la ee fesibuku sofelen don fan bɛɛ fɛ u b'a la ka u b'u ka kow la asu sangare foto de bɛ ka ta bi mali joliden ɛsikorodenw ɲamɔgɔden barika bannen denw an b'a dɔn mɔgɔ min b'a kɔfɛ mɔgɔ minnu b'a kan k'a manipile an b'a ko kalama mɛ ne fɛ nin tɛ o kun bɔ quoi vraiment yanni aw ka t'a fɔ ko aw bɛ taa asu sangare ne ko a tɔgɔ don kun aw ka ko safɛ a bɛ mun de ɲini nin ko in na aw kana fɔ n'a bɛ bɔnɛ min jigin aw aw ɲɛsin mɛ aw kana fɔ ko a bɛ ne ne yɛrɛ t'a dɔn ko a kun jumɛn yɛrɛ kelen na aw bɛ taa mɔgɔw de foto ta ka to o bila bila aw ka kow la quoi vraiment parce que ne ɲɛ b'a la k'a fɔ fo n ka yɔrɔ dɔ de ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'o yɔrɔ faamu ne filɛ n tɛ asu sangare dɔn n t'a ka mɔgɔ dɔn depuis ala ka n da n m'a ye ɲɛ la ni rien du tout collaboration tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n y'a ye i b'a fɔ adamaden tɔw b'a ye cogo min na u ɲɛ la de telew ni fɛnw na sinɔn n t'a ka foyi kalama n t'a ka foyi kalama n balimaw ne donna kaso la ka bɔ ne donna kaso la siɲɛ saba de mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ kanada kɔnɔ yan i b'a kalama a ma dogo cɛ si la siɲɛ fɔlɔ siɲɛ fila siɲɛ sabanan mɔgɔw bɔra sabanan in de kalama kosɛbɛ sinɔn ne don don kaso la n t'a fɛ mɔ a kuma ka caya caya fan bɛɛ fɛ paseke ne ka kuma yɛrɛ o de o kaso o ye cɛbakɔrɔ siyɔrɔ dɔ ye i ka so ye siyɔrɔ dɔ ye kaburu ye siyɔrɔ dɔ ye o saba kɔ siyɔrɔ tɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ la bilen ne donnen kaso la siɲɛ sabanan in na mɔgɔw ye dɛmɛw kɛ mɔgɔw ye dɛmɛw kɛ ee ko nana gɛlɛya ka se nivo dɔ ma ee asu sangare n t'a dɔn sukɛri kuyate min bɛ faransi siko y'o wele ko a ko momo ka ko gɛlɛyalen don k'an dun b'a kɛ cogo jumɛn na k'an ka wuli k'an ka ko dɔ kɛ k'an tɛna se ka momo to nin ko in na tantɔn bɔn ne bɛ bali mun na u ye ne wele don dɔ la k'a fɔ ne ɲɛna ko muso dɔ bɛ e fɛn ko e, cdr sukɛri kuyate ne yɛrɛ ni sukɛri e, e, tɛ kuma ten ka caya ko sukɛri k'a ye wari dɔ ci bɔn wari in cira a ma ci ne yɛrɛ tɔgɔ la a cira dɔ de ma mɔgɔ min bɛ k'i ne ka ko mɔgɔ minnu intereselen don ne ka ko la n'u ye n dɛmɛ yan ka kɛlɛw la u taara tiribinaliw la u taara fɛnw na n nɔfɛ o de y'a ko bɛɛ ɲɛnabɔ ne ma bɔ foyi kalama n bɔlen kaso la n ye ɲininkali kɛ n ko jɔn de ye nin wari in di ko ayi k'o tɛ ne ka sira ye nafolo dira momo i ka dɛmɛ mɛ i b'a tigi tɔgɔ ɲini a tigi ko k'a tɛ fɛ a tɔgɔ ka dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kuwa paseke ale bɛ ɲumanya kɛ ale t'a fɛ a tɔgɔ ka dɔn nin ye ça c'est des trucs éphémères ko mɛ ni mɔgɔ ɲumanya k'i ye jakusa don i y'a faamuya b'a la n'i bɔra i b'a tigi i b'a tigi wele k'a tigi fo kɛ o jakusa de o i b'a tigi wele k'a tigi fo dɔnku sukɛri ma sɔn ka suite di ne ma a ko la ko vɛrɛma ko ale fɛnɛ layidu de bɛ ale n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ paseke a tigi tɛ ɲuman kɛ ko mɔgɔw k'a y'u ɲɛ la a t'a fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ne ye siko wele n ko siko n ko wari in bɔra yɔrɔ jumɛn na siko ko y'o kuma kelen in fɔ ne ɲɛna ten bɔn komi mɔgɔw b'a dɔn mɔgɔw dɔw caman b'a kalama k'a fɔ ko sukɛri kuyate a balimamuso dɔ ye asutu sangare ye wa mɔgɔw y'a miiri k'a kɛ o ye dɔ yɛrɛ nan'a fɔ ne ye ko Momo ko e bɛ ka mɔgɔ min ye e dɛmɛ ko il paraît que k'ale kɔni ka hakili la dɛ ko ni Sukɛri Kuyate kɔni don parce que k'u y'a ye n bɛ k'a fɔ video la ko Sukɛri Kuyate ni ɛɛ Asu Sangare de ye ɛɛ lien dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon ne ka Sukɛri wele o la Sukɛri ko ko non ko petit frère ko ça c'est pas important ça ko n'i dɛmɛra ka ban l'essentiel i ka bɔ kaso la a banna quoi i ka i ka bila i ka kow la normal la donc o de y'an ka laɲini ye wa jason saba bɔn ne bɔlen ne y'o ko to ye o cogoya la ten mɛntenan ne bɔra kaso la ne ni ne ni dimi de bɔra paseke adamaden min kɛra sababu ye ne ka taa kalo naani si gere la kalo naani si kasow ni ɲɔgɔn cɛ bordeaux rdp n ko n b'a tigi ɲini n b'a fɛ k'a dɔn mɔgɔ min don paseke zuzu m'a fɔ n ɲɛna avokaw m'a fɔ n ɲɛna a tigiw an y'a ese k'u makɔnɔ juge ko k'u bɛ na u ma na ni rien du tout bɔn ne ko n ko mɔgɔ min ye nin kɛ fo ne k'a tigi dɔn de ala y'a kɛ u nana information dɔw di ne ma k'a fɔ ko asu sangare oroki njayi ale ni babani kone k'olu de ye ne k'olu de ye fɛɛrɛ tigɛ ne kama k'a ni e, fɛn idirisa kalapo o y'a sɔrɔ idirisa kalapo ale y'i ta fɔ a da yɛrɛ la k'a fɔ ko ko ko ne ka mɔmɔ k'ale ne bɛ se k'e don kaso la sini n b'i don wa ne m'a dogo ne de faransi vɛnikati mɔgɔw k'u u godon ka fɛnw ka lɛtiriw c'u ma ka fɛn bɛɛ kɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka artikiliw bɔ i kan gɔrijigɛni dɛmɛtɔnw ale ni droit de l'homme fɛnw olu ka se ka plainte ni fɛnw déposer i kama n ko bɔn n ko nin kuma min fɔlen filɛ nin ye n ko ne tɛ asu sangare in dɔn n ko mɛ uruki fɛnɛ ka ne labɔ kaso la o ka kɛ ne don sababu ye u ye kumaw fɔ n ɲɛna ka kumaw fɔ n ɲɛna ko n'i y'a ye k'a fɔ uruki nana ale ni mɔgɔ wɛrɛw nana k'a fɔ k'u bɛ ne dɛmɛ k'u siranna de ko paseke ko nin ko in na u b'a dɔn ne bɔra n tɛgɛ bɛna da ko kisɛ kan bɔn ne ti n tɛna fɔ nin dirɛti na n yɛrɛ ti fɛ ka kuma fɛsɛfɛsɛli ma parce que n'an ko an bɛ ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ fɛn min dɔ bɛ taa eh, asile demande yemen dɔ bɛ taa asile demande eh, eh, si bashar fɛ yen bilahi i bɛ taa asile demande yen donc fɛsɛfɛsɛliba ne t'o la quoi bɛɛ ka taa n'i mago ye a banna ne ka sɔrɔ o la ka dimi paseke a kuma fɔra n ye n kun t'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko paseke ni fɛn t'i bolo ni perewu t'i bolo kana na mɔgɔw akize ne ye uruki yɛrɛ wele kuma in donna ne kunkolo la ne kunkolo tiɲɛ a kɛra n ka turazɛmu n ka turazɛmu zuru yɛrɛ n bɔlen kaso la foyi tɛ n kunkolo la k'a dɔn mɔgɔ minnu sera ka nin nkalon ninnu ta ka na da ne la paseke fɛn minnu fɔra ka na da ne la ani ka ko minnu ta ka ne akize n'a ye ne ma se k'a bɔ a wagati a ko a ko a janfaw kɔnɔna la n ko vraiment ko n tɛ se k'a ko bila tan fo n k'a dɔn nin adamaden sugu jumɛnw ye n balimaw ne ye mɔgɔ fɔlɔ min wele telefɔni na o kɛra uruki njayi ye n ko uruki n ko jaa aw de ye ne don kaso la ka tila ka ne fɛn tuguni n ko o fana ye mun ko kalite ye tuguni n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ma se k'o faamu dɛ ka i ka wari don mɔgɔ la i ye mɔgɔ min ladon kaso la ka tila k'i ka wari don a la paseke mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ ne tɛ fitiriwale ye n bɛ min fɛ o de ye tiɲɛ ye e tɛ se ka ne don kaso la ka tila k'i ka wari kɛ ka ne labɔ donc kumaw nana fɔ n ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ i ka nin kɛlɛ dabila de ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko asu sangare ne ka sɔrɔ ka asu sangare in foto ɲini k'a ye n m'a foto sɔrɔ n y'a ka video dɔ de sɔrɔ n ko a n ko sisan kɔni n ko kɛnɛ ka ɲi n ye uruki wele o tɔgɔ la ni uruki kɛlɛ kɛlɛba kɛ n ka troisième jour n bɔ n bɔlen kaso la uruki yɛrɛ je pense que a y'a kumaw fɔ fɔ a vocal ni fɛnw bɛɛ fan bɛɛ fɛ ko ne bɔra kaso la a ma troisième jour ko n y'a attaqué non n m'a attaqué n ko a ma n'a y'a sɔrɔ ale de kɛra ne don sababu ye kaso la bilahi lezina ne ye kalo naani kɛ kaso la wa et puis encore a efɛ bɛ ne nɔfɛ paseke a bɛ n ka kaziyew la a bɛ n ka fɛnw la n ye kaso kɛ an bɛ erɔpu de bɛɛ b'a dɔn erɔpu sariya bɛ cogo min na o la uriki ko n ma n'a sɔrɔla ale y'a ka wari don ne ale ye ne fɛ ka tila ka a ka wari don na ko ala kana foyi ɲɛ ale ye ko n k'a tigi ɲini hali bi n ka sɔrɔ k'a fɔ uriki ye n ko nɔn n k'a fɔra de k'i ni asu sangare k'aw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka nin baara in kɛ n ye asu sangare yɛrɛ ye n y'o fɛnɛ wele n y'a ka nimoro ɲini a dɔnbaga fɛn fɛn fɛ ko mɔgɔ min b'a dɔn u si ma sɔn k'a ka nimoro di a ka nimoro kun tɛ siko yɛrɛ bolo n bɛ n kali alikuranɛ de la walahi n balimaw n tɛ ka nkalon tigɛ aw ye ni n ye nkalon tigɛ n bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala ka n jɛ a la a vokow bɛ yen mɛ n tɛna fɔ n bɛ n yɛrɛ bila ko n bɛ vokaliw ni fɛnw jouer ne ɲɛsinnen don n ka maliko de la bu ni bɛɛ o tɛ ne lajɔ n tɛ fitiriwale n'i ye ɲuman kɛ n ye n b'a dɔn mɛ ka ɲuman kɛ k'i bɛ n ta ka n don i sago la da fɛ n tɛ sɔn o ma dɛ n y'o fɔ bɛɛ ɲɛna donc n ye asu sangare wele o tɔgɔ kelen na n ye message de ci a ma fɔlɔ yanni n k'a sɔrɔ wa n ye vocaliw ci a ma après n ye vocal ninnu ta ka bɔ a kun parce que vocal ninnu c'était un peu violent parce que ne kunkolo kun tiɲɛnen don a wagati n ko fo nin ko in n k'a sen ka s'a dan na n ye message ci a ma a ye message kalan après eh, sukɛri kuyate de ye n wele o ma n sɔrɔ o ye pi kɛ ka pa kɛ o ni n ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n ye mun fɔ asu sangare ɲɛna n ko a ma asu sangare i ye min i e de ye ne e ja e ke e de ye ne don kaso la ja n ko a asu an bɛ ɲɔgɔn na dɛ wari tɛ ne kun ne ye fantan ye mɛ n ta ye n da in ye o ye mugu de ye o ye o ye o ye o ye arme o ye arme dɔ de ye ne bolo quoi ça fait a ka jugu ni marifa ye mɔgɔ de b'an lamɛn diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ faso ko la an tɛ mɔgɔ ko la asu sangare ko ne ma a ko momo ne t'i dɔn dɛ i fɛnɛ tɛ ne dɔn ne b'i minɛ ne b'i minɛ ne b'a fɔ ko n b'i minɛ parce que déjà ne ma deli ka video kɛ asu sangare kan n t'a la dɔn n ye n kali n woloba kaburu la n t'a la dɔn aa n balimaw asu sangare ko ne ma momo ni ne bɛ e minɛ k'i don kaso la e fɛ ne bɛ n dogo de ya n bɛ n'i kama de wa ne nana hali n'a y'a sɔrɔ miliyari tan de bɛ don a da fɛ n b'a kɛ ni n y'a kɛ n t'o dogo cɛ la o cɛ bɛ mali kɔnɔ wa a da ne da ta c'est la première fois mɔgɔ yɛrɛ ne ka mɔgɔ wele k'a ka ne a ka ne yɛrɛ repond ta a ma siran a ma yɛkɛ yɛkɛ a ma foyi o y'a sɔrɔ ni video caman n'i pɛrɛn ka mɛ ɲɔgɔn na fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ a ko n ma dɔgɔ i tɛ n dɔn de ni ne ko n bi mi mi mi mi fɛn fɛn mɛ mi mi pɛtɛ de bilahi n bɛ yɛlɛ i kama de n t'o dogo n'i ma jɔsi la wa i minɛli ne tɛ n t'a kalama i ka ankɛti kɛ hali bi n'i bɔra a kalama k'a fɔ ko ne b'a la i ka n wele wa i ka ankɛti n'a kan ka mɛnɛ ni wari de kan ka sara i kan ka nin ko tiɲɛ fɛnɛ ka dɔn ne wele ni ankɛti la wari min kan ka bɔ ne asu b'i dɛmɛ n b'a wari bɔ i b'i ka ankɛti kɛ ko n'ale bɛ ko kɛ a t'a dogo n'a ye fɛn min kɛ a b'a fɔ a y'a kɛ i ka bonya t'o kɛ i ka janya t'o kɛ i ka dipulɔmu t'o kɛ i n'ali n'a ye ja taa dumuni kɛ kabakolo la i t'o kɛ ko mɛ ko ale tɛ bɔn dalilu minnu kun fɛnɛ n'i bɛ mɔgɔ akize i i k'i jilaja dalilu ka k'i bolo mɛ a wagati vraiment ko in ni tiɲɛ kun bɔlen don ko in ni tiɲɛ kun bɔlen don ne yɛrɛ kunkolo la mɔgɔ min ye asu sangare ka nimoro di yan o kɛra ali kulubali le n y'a minɛ ali kulubali le la ali kulubali kelen kelen n y'a minɛ ali de la n ye asu bila o la n ko n y'a mɛn ni ala sɔnna ma hali bi n bɛ n ka ankɛtiw kɛ n ye ankɛtiw kɛ n ka avoka ye n dɛmɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an nana ye k'a fɔ an b'a la ka mɔgɔ minnu akize ka baga u ma o tɛ uruki ma ne don kaso la asu sangare ma ne don kaso la c'était des faux pistes c'est à dire que n bɛ se ka bɔ cogo min na ka ninnu kɛlɛ tuguni mɔgɔw k'a ye ko dɔ bɛ se ka wuli cogo min na laɲini kun bɛɛ kun y'o de ye mɛ alihamudulila rabil alamin n tilalen n ye asu yɛrɛ wele n kɛlen ka tiɲɛ dɔn n ye yafa ɲini a fɛ a ko n ma dɔgɔ vraiment n'i bɛ jila n'i bɛ ko kɛ i jilaja tiɲɛ ka k'i bolo i k'i jilaja i tigɛ ka da kow bɛɛ kisɛ kan kana wuli ten ka kuma ko mɔgɔw y'a fɔ tan ne yɛrɛ ye yafa ɲini a fɛ o la o kɛra o ko bannen ye donc kuma min n'a tɛmɛna ne ni asu sangare cɛ aw ɲɛ bɛ vocal fɛn o fɛn la vokali fɛn o fɛn bɛ ka je bi o y'a sɔrɔla ne kun fɛnnen don don n kun sanfɛ mɔgɔw de kumaw de fɔra k'a fɔ k'a nin b'a la ne ka sɔrɔ ka taa ne ye nin vokali in ci mɔgɔ min ma n tɛ n dogo dɛ ne ye vokali in ci oroki de ma epi n y'a fɔ ka d'a kan mun tɛ asu sangare to e ni asu sangare fila a wagati uruki ye vokaliw ci n ma a ko k'ale k'ale kun ta k'ale kun b'a dɔn kuwa k'a fɔ ne bɔra n bɛna ɲɛsin ale ma k'a fɔ k'ale de ye n don kaso la k'ale sigilen don o bɛɛ kan mɛ n ye yafa ɲini ale uruki yɛrɛ fɛ a ko n ma k'a y'a mɛn ko vɛrɛma k'u ye n lafili de ko ale b'a dɔn asu sangare ye muso min ye n'a bɛ ko kɛ a t'a dogo wa n'ale fana bɛ nin kɛ ale t'a dogo mɛ mun na ale b'a a ne don kaso la ka tila ka wari don ne kun kɔrɔ rugi kelen ma ne ne dɛmɛ k'a fɔ k'a bɛ a kelen ma ne dɛmɛ kuwa mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ rugi ni mɔgɔ dɔ de kotisera ɲɔgɔn fɛ ka wari nin ci mɔgɔ wɛrɛ m'a fɔ dɛ a yɛrɛ da de y'a fɔ mɛ ne tɛna fɔ ko n bɛ mɔgɔ ka vugalize ko n bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ nin ko la kuwa donc moi je ne comprends pas pourquoi ko dɔw wulilen don u bɛ ka taa asu sangare de foto ta ka na n'o ye k'o bila k'o k'u ka arme de guerre ye ne ka vokali min bɔra asu kan wala kɛra novembre de la n y'a ci ni uruki de ni ɲɔgɔn cɛ a vokali bɛɛ bɛ yen mɛ bi o taara k'a kɛ i b'a fɔ ko kura don mɛ uruki yɛrɛ ko n ma ko ale ka ko ne ka ko ne ka ko ne ka euh, telefɔni ko yusufu ɲamangolo de y'a fɔ ale ye a vocal bɛɛ bɛ n kun dɛ ko ali kulibali ye ne ka telefɔni pirate ko ali kulibali de ye ne ka telefɔni pirate k'o de bɛ ka bɔ ne ka vokaliw ye ne ko ale bɛ ne ka telefɔni pirate o dalu bɛ ali bolo n ko n'o bɛ ale bolo ale b'o kɛ o n'o bɛ ale bolo fɛn wɛrɛw bɛ ne ka telefɔni kɔnɔ ale bɛ se ka bɔ n'olu ye mɛ munna asu sangare bi munna asu sangare sisan munna fo mali joli denw mɔgɔ bɛ t'o bil'u ka paji kan a ka k'a bil'u ka paji kan ko wa ko asu sangare ye eh, 2000 pour que u bɛ se ka muso neni cogo min depuis ala k'an da ne ni asu sangare ka mɛ tan yɛrɛ tɛ yen walahi bilayi depi ala ka ne dan mɛ bi a lajɛ bi kɛlɛ kun ye mun ye kɛlɛ kun tɛ asu sangare ko ye o mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na o mɔgɔ o mɔgɔ ye ne dɛmɛ n y'a bɛɛ waleɲumandɔn nin ko min filɛ ne senna bi ne den tɛ si ko ye o ne ma si ko wolo o ubiyɛn ne dɛsɛra si ko la ko caman na o si ko ko ne ma mun bɔ n'e sɔnna ka nɔgɔ ne tɛ sɔn ka nɔgɔ bɛɛ ba y'i wolo i ka don da de la n ko siko an ka nin ko bila tan paseke an ka mɔgɔw to yen u ka kuma siko ko n ma k'ale tɛ ko a ti sɔn ne yɛrɛ mɔgɔw bila ka siko deli ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ woroki ye ne wele a ko ne ma a vokaliw bɛ n kun mɛ n tɛ n ko n y'a fɔ n ko n tɛna vokali ci n tɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ a ko momo siko ye ne ba neni e ka pazi kan e sɔnna wa e sɔnn'o ma ne tɛ siko dɔn ne bɛ e de dɔn e tɛ se ka dɛsɛ siko la n ko o tuma ne den de ye siko ye est-ce que ne den de ye siko ye ne den tɛ siko ye o bɔn dɔnku ni e yɛrɛ dɛsɛra siko la ko caman na yan e nan'o sara ne la o parce que cɛ min b'a dogo ne de y'o fɔ siko y'a vokali parti dɔ jouer a ka fɛn na n y'o fɔ woroki ɲɛna woroki ko k'a bɛ tɛrɛn di ne ma ko tɛrɛn k'a valɛri bɛ taa miliyɔn caman na a bɛ tɛrɛn di ne ma k'a t'a di ne kelen ma k'a b'a di siko fɛnɛ ma cɛ min ko a ma ko a ye ne fara ne don k'o tuma ko ne t'ale fɛ dɛ n ko nɔ n b'i fɛ mɛ hɔnhɔnhɔn in ne t'a fɛ poromɛsi poromɛsi ta ba in ne t'a fɛ a faama tɛ yen k'i bɛna a fɔ ko ne delila k'i deli ne ou bien ko ne bɛ k'i arinake yanni i ka taa kɛ fɛn wɛrɛw ye o arinaki in kuma bɛ ka fɔ yɔrɔ min na o bila bani n'anw ye arnaqueur ye o bila ban ne de y'a fɔ n ko n tɛ woroki ka tɛrɛn a ka tɛrɛn ne ne ko a ma n k'a ka ɲi a baraji b'a nɔ la ne kɔni ne baarakɛla ye n bɛ baara kɛ adamaden n'i natara i bɛ sa jɔnya la n'i ye baara kɛ i b'i ta ye ala bɛ baarakɛla de fɛ sefa dilan mansin tɛ maa si bolo waritigi fɛn fɛn filɛ nin ye bi tɔgɔtigiba fɛn fɛn filɛ nin ye ala de ye bɛɛ ta d'a ma dɔ bi wari b'o kun o bɛ fɛntigiya la sini fɛn t'o kun jɛnatigɛ bɛ ten de don dɔ la a ka ɲi don dɔ la a man ɲi donc o y'o yɔrɔ ye k'o yɔrɔ fɔ ne ti bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi parce que ni n ko ma mɔgɔ bɛ ka mesazi ci n ma a momo a kɛ tan a kɛ tan ne ti bɔ ka n jɔ facebook kan k'a fɔ n bɛ woroki n bɛ fɛn dɔ fɔ a ma parce que adamaden i kɛra cogo cogo la a kɛra cogo cogo la a ye tile kelen si a ɲɛ la ne kama ne t'a dɔgɔya ne t'a fosi ne ko min bɛ yen ko caman bɛ yen an y'o ɲɛnabɔ ji jukɔrɔ ka na se sisan ma mɛ vokali caman bɛ ka jouer bi olu ma ci ne ma dɛ n vokali caman bɛ ka jouer bi ni kow ma dan tan n'a taara ɲɛfɛ n'an ye ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ dɔ bɛ dɔ a b'a mɛn ko dɔ y'a yɛrɛ faga dɛ yɔrɔ mali famar'o ma ko dɔ y'a yɛrɛ pande a ka so kɔnɔ ou bien ko dɔ ye fura ta k'a yɛrɛ faga dɔ b'o kɛ dɛ an kana ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ fɛsɛfɛsɛli man di ala ye dɛ n'an ye ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ ne ka kɛlɛ filɛ nin a man ɲi dɛ donc n t'i fɛ fɛsɛfɛsɛli ka bɔ nin na kuwa bɛɛ ka t'i mago la an ka ɲɛsin faso ma dɔrɔn bani a banna o kuma kun bɛ min asu sangare foto tali ka taa bila a kun bɛ min a ta de y'a ka wari ye ne m'a ta hali asu sangare da kɔnɔ tile kelen k'a fɔ k'ale de ye ne dɛmɛ jeliba m'a fɔ ne ye sukɛri kuyate n'a ye n sutura ala k'a fana sutura ne de y'a ɲininka n ko jɔnni ye wari d'i ma i k'a don ne kunko la n b'a fɛ k'a tigi dɔn ko dɔgɔ ko ne t'o f'i ye dɛ ko jamais k'ale t'o fɔ ne ɲɛna n ko e mɔgɔ min ye wari di ne ma e t'o fɔ ko non k'ale t'a fɔ ka siko ɲininka k'ale t'a fɔ mɛ bi o de talen filɛ ka taa bila mali jolidenw ka page kan ka taa bila fan bɛɛ fɛ ko ko eh, fɛn ko asu sangare de wari di ne ma an k'a kɛ a ye miliyari ba kelen di ne ma e ka aw ka mun b'o la aw ka mun kelen b'o la cɛ nin ye juguya dan ye dɛ pour que u ka muso neni dɔrɔn ka muso hayibu k'a buruja dɔrɔn nin y'o dɔrɔn de ye ne fɛ adamaden n'i bɛ ko kɛ i kelen i disi gosi i y'i ba den de ye mɔgɔ wɛrɛ kana na mele a la n tɛ asu sangare neni bi n nɔfɛ mɔgɔ t'a neni hali sini parce que a ma fɛn kɛ n na u nana kumaw fɔ fɔ n ye n y'a yɛrɛ wele k'a fɔ a ye n ko n t'a to yen an ka mɛn ɲɔgɔn na n ko barisa a nin bɛ nin ko la n nan'a ye a nin t'a ko la n y'a wele inbox la ka yafa ɲini a fɛ o ma bɔ facebook kan o kɛra depuis novembre la mɛ ne ka vocal min n'a bɛ ka ye bi diɲɛ bɛɛ bɛ k'a ye

mɛ k'a bila dɔrɔn ko a ko jaa ko asu sangare fɛnɛ wari di mɔmɔ ma koyi ko a bɛ taa ko a bɛ taa ka muso di neni ma k'a di hayibuli ma ne fɛ de n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ye arinakɛriw ye ne fɛ de n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ye e, e, e, an bɛ mɔgɔ arinake k'u ka wariw minɛ a vokali dɔ ka bɔ dɔrɔn ko ne mɔmɔ filɛ nin ye k'a fɔ ko a tiɲɛ yɛrɛ la n'i ma nin di n b'i julankolo foto bila mɛ nin k'i la a tɛ sɔrɔ dɛ n balimaw a ti sɔrɔ ne y'o layidu ta n ti bɔ ka uruki neni fɛsibuku kan nin ye n ka dernier kuma ye nin ko in na ten uruki kɔni ye ne buloke n t'o nkalon tigɛ a ye n buloke whatsapp la ka n buloke a bɛɛ la a ye n buloke cogo jumɛn na an tilalen kuma la n ko n bɛ kuma siko fɛ nin ko in ka bila n bɛ kuma siko fɛ paseke mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ ne bɛ siko fɛ de kuwa n b'a fɛ de kuwa c'est un jeune siko ye ne kanu de a tɛ n wele mɔmɔ yɛrɛ la a tɛ ne wele mɔmɔ la a bɛ n wele grand frère bɛ général ne ni siko bɛɛ bɛ taa azi la mɛ a ye n bonya de mɔgɔ mɔgɔ ye n kɛlɛ an bi a b'i tereke n tɛ se k'a janfa ne ni siko yɛrɛ bɛ kɛlɛ camanw kɛ duguma mɛ an bɛ fini nɔgɔ an b'a ko so kɔnɔ a tɛ bɔ kɛnɛma mɛ ne fɛ ni ko bɛ tan ka taa mɔgɔ wɛrɛ nangama sumalenni sigilen o foto bɛ mali joliden kan bi o foto bɛ paji wɛrɛw kan bi mɛ ni ni nin ko bɛ ɲɔgɔn na asu sangare a da jumɛn donkun ye nin ko yɛrɛ la mun na pour que a ka di nenni ma pour que a ka di hayibuli ma pour que a ka di juguya ma n balimaw aw ni ala n'a la kira cɛ asu sangare da donkun ye nin ko in na kun jumɛn kelen ye sa e cɛ asu sangare da donkun ye na kun jumɛn aw ka taa mali joliden paji kan bi u kɛlen ka taa asu sangare foto de ta ka taa bila u ka paji kan mɛ ne y'a wele ka yafa ɲini a fɛ hali surɔ n ko a ma yafa n ma alaw ta ala kama walayi bilahi ne mɔmɔ de nɔ don ne de ye kuma in fɔ olu k'i ye kuma in kɔnɔna la n bɛ ka asu de buruja n m'a dogo asu la dɛ n ye asu buruja n tilala ka asu n y'a ta telefɔni na da nin da k'a ka nimoro minɛ ale kulubali la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ bilahi k'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna a ko n ma dɔgɔ e tɛ ne dɔn dɛ ni min minɛ n t'i minɛ fo kanada de bilahi a y'a fɔ n ye tan muso in y'a fɔ n ye tan donc adamadenw an ka sabali an ka sabali bɛɛ ka taa n'i mago ye an ti fɛ nin ko in ka sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ uruki bi tan uruki bi tan uruki bi tan an ka ala deli ala ka ji kɛ nin tasuma la depuis ala ka ne dan ne tɛ fitiriwale ye ne bɔra kaso la bɛɛ y'a ye min kɛra bɛɛ y'a ye min kɛra ni ne ye fitiriwale ou bien ne ye arinakɛre ye walahi bilahi ne tɛ sigi aw ɲɛma bi k'a fɔ ko n bɛ kuma mɛ hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ ko caman bɛ yen nɔ an to o ti ɲɛfɔ kuwa paseke n'an ko an bɛ nin fɛsɛ fɛsɛ a ko bi a tolen don ne de da la o a to message min bɛ ne kun depuis depuis semaine daminɛ ka n'a bila bi la c'est des centaines et des centaines de messages mais ni n ko n bɛ bɔ bi walimuso bɛ ka nɛni kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka d'a kan bi k'a foto ta ka taa bila mali joliden mɔgɔw kan komi n ko n bɛ nin kuma in fɔ n ko n tɛna banni kɛ mali joliden mɔgɔw mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ sisan an bɛna wuli ɲɔgɔn kama komi fɔlɔ ta kun ye fɛn dɔ de ye mɛ nin sen na an bɛna wuli ɲɔgɔn kama kuwa

pourquoi a b'o fɔ mun na aw ka sira don wa est ce que aw y'a aw y'a ta asu yɛrɛ da k'a fɔ k'a ye wari di ne ma wa mun na hali n'a ye wari di ne ma aw de ka wari b'a kun wa mun na a b'a foto ta ka taa publier aw ka page kan nin cogoya la ten o tɛ ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ka muso di hayibuli ma mɛ n balimaw mɔgɔ o mɔgɔ n'aw dusukun kaminen don bi u dusukun kasilen don bi an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka ji kɛ nin tasuma la hali bi hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne kɔni bɛ kuma kelen fɔ n bɛ dan o yɔrɔ la bi kuma dɔw bɛ ka bɔ o ma o ma fɔ ne mɔmɔ ye n'a kun fɔra n ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna la a tigi b'a dɔn n bɛ min fɔ n bɛ min kɛ k'a jaabi kuma dɔw bɛ ka bila bi o ma fɔ ne momo ye o ma fɔ n ye quoi n b'a vokali mɛ n b'a fɔ n ko ee n ko momo tɔgɔ fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ wa n ko nin kuma ninnu fɔra n bɛ n ka telefɔni lɛ n b'a ye a conversation t'a kɔnɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ n ye wuruki wele n ko wuruki vokali dɔw bɛ ka bɔ a bɛ ka kɛ i b'a fɔ e ni ne bɛ kuma la ne vokali bɛ bila mais e ka réponse o tɛ min bɛ ne ka telefɔni kɔnɔ ani min filɛ facebook kan o tɛ kelen ye pourquoi olu ye ne bloquer o de la ni mɔgɔ ka di i ye i bɛ tiɲɛ fɔ a ye a bɛ tiɲɛ fɔ ne ɲɛna ne fana bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna dɛ sabula ne cɛ min y'a fɔ a ye n ko n mago t'i ka nafolo la wa i ye i ye n dɛmɛ i kelen tɛ i ni maa wɛrɛw don mais a tɔgɔ tara ka di e de ma o o bɛ uruki i yɛrɛ da don o fɔ momo wari min cir'i ma k'i dɛmɛ ne kelen tɛ ne ni mɔgɔ dɔw de jɛra mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ anw de y'a nafolo bɔ mɔgɔ dɔw mais anw ye fɛn in tɔgɔ ta k'a di uruki ma an b'a fɔ hali sini ka barika da o la hali bi ala ka hɛrɛ k'an ye hali bi ala ka hɛrɛ k'an ye donc balimaw n bɛ nin kuma bila nin yɔrɔ la kuma tɛna janya bilen video kunkurunin ninnu n tɛ bɔ ka n da don nin kuma la tuguni quoi an k'an ɲɛsin an ka ko sɛbɛw ma an ka taa la lutte continue asu sangare kɔni a ka yafa vraiment a ka yafa ne ma bi quoi mali joliden mɔgɔw aw nafigiden jahiliden sunguruba denw ne ko aw tɛ furu ɲini de wa i bɛ muso o muso ye nin na furu a ma furu de sanfɛ u ma san muso muso san bi duuru sunguruba deya la hali bi mali joliden tɛ o mali vilɛnin denw de don cɛjuguden dama dama kɛlen ɲɔgɔn kan i tɛ furu e ma furu e tɛ ɲɛɲini kɛ i ka furuko la fɔlɔ a a e ma furu e tɛ ɲɛɲini kɛ i furuko la i ka i ka yanni i ba ka sa i ba ka i ba ka mɔ a mɔdenw y'a ɲɛ la yanni i fa ka sa i fa ka mɔdenw y'a ɲɛ la i ka den sɔrɔ ka furu ka bataridenya dabila aw de talen don aw da sunguruba retraitelenw ju dati bannenw ka taa da ko mali joliden kɔfɛ mɔgɔ min b'a sɛbɛnni kɛ n tɛn'a tigi tɔgɔ fɔ mɔgɔ min bɛ nin ko in na bi ne ko kɛlɛ jumɛn b'an ni asu sangare yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sa kɛlɛ jumɛn ne bɛ ne bɛ asu kɛlɛ est-ce que ne b'o dogo wa n bɛ taa fɔ inbox la wa ne babani kɛlɛ yan est-ce que n y'a fɔ inbox la wa n ye gorotiginin dama dama min kɛlɛ est-ce que n y'a fɔ inbox la wa hali sini ni n kan ka bɔ ka mɔgɔ kɛlɛ ne t'a fɔ inbox la ne bɛ n ka video kɛ k'a bila ne na don diɲɛ kɔnɔ a saralen la ɲinden bi saba ni fila bɛ ne da e de y'o bila yan ne bɛ n dogo e la ko mun de kɛra i bɛ n balo i bɛ i ye n wolo wa i nana n na kuma kalama ka bɔ diɲɛ na donc k'a kɛ i b'a fɔ n bɛ ka asu de kɔrɔfɔ kɔrɔfɔli tɛ dɛ kuma min fɔra n y'a fɔ asu sangare ye a bɛ nin asu bɛ nin video sɔrɔ a bɛ nin video ye o ne ma ne kuma min fɔra n y'a ci uruki de ma n ko uruki n ko jaja e ni asu fila de jaa aw de fila parce que a fɔra k'olu fila de y'a kɛ ani babani kone mɛ n nana danganiya sɔrɔ k'a fɔ u m'a kɛ a donni kama ni uruki kumara wala a kasira de n ka sɔrɔ apɛrɛ ka yafa ɲini a fɛ o la parce que adamaden n'i bilala fili la i bɛ segin kɔ fili man jugu mɛ n tɛ bɔ fili kɔnɔ o de ka jugu n y'ale wele cogo min ka nin kuma in fɔ ale ye n ye asu sangare fana wele o tɔgɔ la ka yafa ɲini asu sangare fɛ mɛ bi ka kumaw ta ne bɛ ka asu sangare fɛn min na ka t'o bila n'o kun don mun na ne yɛrɛ kun tɛ video kɛ k'a bila siɲɛ kelen ka tila ka taa ereponsi wɛrɛw di ereponsi minnu ma di ne ma o vocaliw de la ne uruki ɲininka o la uruki ye ne bloke fo bi a ka nimoro tɛ aw nimoro in yɛrɛ a tɛ don n y'a don telefɔni wɛrɛw kɔnɔ mɛ a tɛ don nin bɛɛ ye sitanɛ ka baara ye hali bi ala k'an bila sira ɲɛnama kan bɔn n ka foli bɛ maliyɛnden cɛman n'a musoman bɛɛ fɛn o fɛn n'a bɛ ka n lamɛn nin wagati in na an bɛ ɲɔgɔn bolo walahi bilayi nin ta an b'a ɲɛsin an ka faso ma an y'o de fɔ n'i ye faso jɔ an b'a jɔ n'i ye faso ci an b'i ci i kunkolo ka sankolo sɔgɔ i ni mɛlɛkɛw tigɛ ka ko tɛgɛkoji minɛn kelen kɔnɔ mɛ an t'an b'a f'i ye nafolo t'an b'o la tɔgɔ i ka bonya t'an b'o la i ka foyi tɛ an b'o la fɛsɛfɛsɛli man ɲi sinɔn n'an ba cɛ dɔ bɛ taa azili demande yemɛn gɛri t'u la i bɛ bɔ mali la i bɛ taa yemɛn u bɛ i bɛ taa siri wala n'an ka ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ ni bamakɔ ma ci bi ni bamakɔ ma ci ala k'an faga bilahi hakɛto b'o kan salala